ɛ ara a wɔ a kunun kunun de kunasini ne ni a mɔgɔ kunmayɛlɛmalen dɔ bɛ ɛ baro la a fɛ quoi ko ala de ka bon n ko ala juma ko ala min ka sankolo ni dugukolo da k'o ka bon ɛ n k'ala yɛrɛ ka bon wa ko ye ɛ n ko ɛsike e bɛ ka ala min yɛrɛ fɔ ɛsike i bɛ ala nin yɛrɛ dɔn wa k'a b'a dɔn k'i n'a delila ka ɲɔgɔn ye o k'a tɛ ye dɛ ee n k'a bɛ ye dɛ mɔgɔw yɛrɛ delila k'a ye ee ɲa kɔni bɛ fɛn min ye fo a n'a sigira u ye baro kɛ ka waati janba kɛ baro la ala ni muhamadu yɛrɛ kɛra face à face la k'a sɔrɔ hali ni aw ko ko n'i bɔra n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ala sɔrɔ yen a mɛ aw ye yɔrɔ kelen dɔ f'a la o k'a sigilen de don sanfɛ et puis a sigilen de don koyi a ja a bɛ sigi fana quoi ne k'a ma bon a fɔra ko a bɛ larawusi sanfɛ o ma wase dɛ ale yɛrɛ sigilen de don larawusi kan ɛ jali fɛn de don aw y'a dɔn ja a dalen tɛ a dɔlen tɛ a a a a bi a bi a birilen tɛ a jannen tɛ ja a sigilen yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de don aa ko n'a sigilen don sesi nin kan karamɔgɔ bamanan matigi tarawele minayɔrɔw b'a la koyi melekew bolo o melekew de bɛ taa a ni sesi nin bɛɛ lajɛlen cɛ lahara jɔdon k'a nati lahara kɛnɛ kan bɔn n ko aw de ko ten ko lahara jɔdon melekew de bɛ taa ala ka sesi yɛrɛ a sigilen dɔ don sesi min kan ka taa a ni sesi bɛɛ cɛ ka na n'a ye lahara kɛnɛ kan bɔn n'o kɛra ja a sigilen de don ja hali bi aw bɛ ka min fɔ ko a bɛ larusi k'a sigilen de don larusi kan ja o ye wulibali ye koyi ale kɛra sesi kɔnɔfɛn ye safu safan Safan safan safu safu safan safan ahmakumtullahi safan misiri welelen nin ye safa jɔra a ye safaw tilen alimami nana ko a ye safaw tilen an ka alimami nana anw ye alimami falako ye a ye safaw tilen an karamɔgɔ ɔ yanni i ka yɛlɛ minibari sanfɛ ɲininkali dama damaw tun b'an bolo an b'a fɛ k'o k'i la ɔ yanni an ka ɲininkali kɛ ɛ maaya ye sigicogo de ye ko kɔmaa de bɛ ɲɛmaaw fo maa kelen bɛ maa fila fo taamaba bɛ sigibaa fo maa fila bɛ jama fo wa jama kan ka jɛ ka jamakulu yɛrɛ ka foli kɛ koyi o tuma an bɛ kulu jamakulu fo de b'a fasafasi sigida gale kan ka tila ka ɲinini kɛ ko yanfɛn jugu ni yanfɛn ɲuman yan kojugu ni yan ko ɲuman k'u bɛɛ k'an makoto ko ka d'a kan ko n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ i k'a dɔn k'a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na anw ko siga kisɛ kelen t'an na min bolo an b'an bɛnbaw nɔ na minnu ka ɲɛnamaya bɛnna ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to ka ko dɔn k'u tilen ka baara k'a dɔn ko maaya ye ɲɔgɔn dafa ɲɔgɔnya de ye an b'olu de nɔ na wa an sen dalen b'an ka alimami sen da nɔ na karamɔgɔ bakari jakite de b'a fasiya fasi sigida gale kan an bɛ kulu jamakulu fo ka karamɔgɔ bɔɲɔgɔnmaw fo ka sɛgɛnbali ɲinɛbaliw fo ɔ n karamɔgɔ an tun ye ɲininkali dɔ k'i la ko n'i taara misiriba la i ka na jaabi d'an ma ɔ n b'a dɔn misirilamɔgɔw a ma kɛ n'u m'o jaabi karamɔgɔ bamanan matigi tarawele k'i fo kosɛbɛ hmm. bamanankɛ min ko eh, n binna o man jugu mɛ n tɛ bɔ n nɔ la ko danga b'o kɔ silamɛya tun ya bamanankɛ min mina k'a bin aa mɛ a wulila koyi a wulila koyi binni man jugu dɛ mɛ a wulila ka jɔ aa i jɔra i sen fila kan dɛ aa bamanan matigi tarawele e min y'i ban k'i tɛ bɛnbakɛw janfa fewu ko mɔnɛ min don ne la fɔlɔ fɔlɔ o de don ne la quoi mais o mɔnɛ taminen kɔfɛ de fo ka t'i lahara i tɛ i bɔn i bɛnbaw janfa i tɛ bondaw lagosi mɔgɔ si ye aa karamɔgɔ bamanan an b'o foli bila i ye dɛ karamɔgɔ bakari jakite ɔ ka fara an ka kɛnɛ karamɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen kan ɔhɔn ko denmisɛnninw tun taar'u yaala e ko an bɔ bɛ ni ɲininkali dama damaw ye ka na k'an karamɔgɔ la u kana kɛ dɔwɛrɛ dɛ ko an m'a ɲɛ ye de an m'a ɲɛ ye an b'a fɛ k'a ɲɛ ye n'a tɛ kɛ baasi ye ɔ nka ɲininkali in kelen o kelen ee ko n'a bɛ jaabi a ka jaabi ni walawalali ye ɔ n'a kuranɛ haya yɛrɛ bɛ se ka d'an ɲɛ kɔrɔ k'a walawala o kan ko an bɛ se k'o yɔrɔ in faamu o bɛ diya an ye ɲininkali in fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ɔ an bɛ kotigi yɛrɛ tɔgɔ ta Allah subhanahu wa ta'ala karamɔgɔ kuma min bɛ karamɔgɔw da manden dugukolo kan ko Allahu akbar kuma nin a siminkan kɔrɔjɛ yɛrɛ yɛrɛ ne mago b'a la ka d'a kan min fɔra an bɛɛ denmisɛnninma ye an ye min mɛn ka ka sin min o kan ka kɔrɔbaya o kan karamɔgɔ ne kɔrɔlen nana kuma in ye k'a fɔ ko a bɔlen b'a minɛn de kɔnɔ awɔ karamɔgɔ ko alahu akubaru ko ala ka bon ɔ o y'o de fɔ an ye nka ne y'a ye ko kuma in kɔrɔjɛ ye ala min ka bon de ko don alahu akubaru ala min ka bon qui est le plus grand ɔ oh, karamɔgɔ ne de bɛ fili la wa a fɔbaa kɔrɔ de bɛ fili la ka bɛn kuranɛ haya ma n'an bɛ se k'a jaabi ɲininkali fɔlɔ filɛ allah akbar a kumaden kɔrɔ jɛ yo hote hote hote hote ko ma kelen dabaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jɔ kelen sɔn kelen n kaɲa julu n kaɲa saba ka kelen di san ma ka kelen di dugu ma ka tɔ kelen lase an bɛnba sɔrɔ ni jansataw ma olu ka minɛ don o la yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman a bɛɛ ka hakɛ to yan fɛn ɲuman yan fɛn jugu a bɛɛ ka hakɛ to den bɛɛ bɛ a fa nɔ rɔ fa bɛɛ bɛ a fa nɔ rɔ siga foyi t'a la an bɛ an bɛnba sɔrɔ ni jansataw an bɛ o de nɔ la dɔ karamɔgɔ bamanan matigi tarawɛrɛ min y'a dɔn a m'a mɔkɛw janfa fewu a y'i ban depuis fɔlɔfɔlɔ u y'a lafili a y'a yɛrɛ ye a ko a ban a tɛ b'a nɔ la tuguni quoi an b'an karamɔgɔba fɔ kɔyi karamɔgɔ bamanan kɔyi a bɛ kɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ f'a ka tila karamɔgɔ bamanan matigi tarawɛrɛ i ka ɲininkali filanan min dalen b'o kan ayiwa ni o bɛ taali kɛ alahu akubaru la ni ala ka bon ye ɛ ala awɔ a kunun kunun de don kunasinin n ni a mɔgɔ kunmayɛlɛmalen dɔ bɛ ɛ baro la a fɛ quoi ko ala de ka bon n ko ala jumɛn ko ala min ka sankolo ni dugukolo da k'o ka bon ɛ n k'ala yɛrɛ ka bon wa kɔyi ɛ n ko est-ce que e bɛ ka ala min yɛrɛ fɔ est-ce que i bɛ ala nin yɛrɛ dɔn wa k'a b'a dɔn k'i n'a dalila k'i ɲɔgɔn ye o k'a tɛ ye dɛ ee n k'a bɛ ye dɛ mɔgɔw yɛrɛ dalila k'a ye ee ɲa kɔni bɛ fɛn min ye fo a n'a sigira u ye baro kɛ ka waati janba kɛ baro la ala ni muhamadu yɛrɛ kɛra face à face la a ni fɛn min ka bon diɲɛ bɛɛ ye aa mɔgɔ ni o tɛ sigi ka baro kɛ face à face la dɛ o tɛ se ka kɛ dɛ mais ale yɛrɛ n'a sigira tête-à-tête ka baro kɛ yala u bɛnna kan na u ma bɛn kan na wa sisan o bɛɛ de ye karamɔgɔ bamanan e min ko k'anw kan'an bɛnba ninnu labila fewu ko arabuw nana ni nkalon de ye karamɔgɔ bamanan matigi tarawele ne k'a kamalen ma ko ala man bon ala ka dɔgɔ kojugu fo k'a dama tɛmɛ sabu o tɛ ne yɛrɛ ka kuma ye dɛ o ye aw yɛrɛ ye min fɔ ala ko la anw bɛ ka o de fɔ n'a sɔrɔla aw bɛ ala min ma n'a sɔrɔla ni o de ye daliba kɔni ye aa mɛ an b'a dɔn o kɔni tɛna kɛ daliba ye daliba tɛ fewu mɛ ala kɔni don mɛ daliba de tɛ sabu ala ni an y'a ye ja ale bɛ sigilen sɛsi dɔ de kan karamɔgɔ bamanan mɔgɔ min bɛ sigilen sɛsi kan a i ka bon cogo o cogo sɛsi ka bon ni e sigiyɔrɔ kɔni ye sabu e yɛrɛ sigilen de don o kan kuwa a ale yɛrɛ sigilen de don wa sɛsi yɛrɛ de ka kɛnɛ ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan kuwa sabu ale yɛrɛ sigina sɛsi kan a sɛsi sɛsi sera ale kɔrɔ kuwa n'o ye larusi ye kɔni k'a sigilen bɛ yen wa yɔrɔ dɔnna koyi k'a sɔrɔ hali ni aw ko ko n'i bɔra n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ala sɔrɔ yen a mɛ aw ye yɔrɔ kelen dɔ f'a la o k'a sigilen de don sanfɛ epi a sigilen de don koyi a ja a bɛ sigi fana kuwa ne k'a ma bɔn a fɔra ko a bɛ larusi sanfɛ o ma wase dɛ ale yɛrɛ sigilen de don larusi kan ɛ jali fɛn de don aw y'a dɔn ja a dalen tɛ a jɔlen tɛ a a a a bi a bi a birilen tɛ a jannen tɛ ja a sigilen yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de don aa nko ja don nin kɔni kɛ mɔgɔw kɔni dalila ka taga a filɛ sɛsi nin kan yen nɔ kɔni siga foyi t'o la a mɛlɛkɛw yɛrɛ y'a ye o kɔfɛ sɛsi min b'a la yen nɔ n'a sigilen b'o sɛsi kan mɛ n'a n'a sigilen don sɛsi nin kan karamɔgɔ bamanan matigi tarawele minayɔrɔw b'a la ko mɛlɛkɛw bolo o mɛlɛkɛw de bɛ taa a ni sɛsi nin bɛɛ lajɛlen cɛ lahara jɔdon ka n'a tɛ lahara kɛnɛ kan a ma kɛ su ye karamɔgɔ bamanan a kɛra su ye dɛ ee mɛlɛkɛw ka se ala kɔrɔ ee a kɛra cogo di o tuma o ye mun ala fasɔn ye bɔn n ko aw de ko ten ko lahara jɔ don mɛlɛkɛw de bɛ taa ala ka sesi yɛrɛ a sigilin de don sesi min kan ka taa a ni sesi bɛɛ cɛ ka na n'a ye lahara kɛnɛ kan bɔn n'o kɛra ja a sigilin de don yari hali bi aw bɛ ka min fɔ ko a bɛ larusi k'a sigilin de don larusi kan ja o ye wulibali ye koyi ale kɛra sesi kɔnɔfɛn ye aa fɛn min ye sesi kɔnɔfɛn ye aa sesi yɛrɛ dun a kɛra cogo o cogo an kɔni ɲɛ bɛ sesi kɔni minnu la yan nɔ kɔni sesi kɔni n'a t'i ka so kɔnɔ a b'i ka so da la wa hal'a hal'a m'i ka so yɛrɛ fa kuma tɛ i ka i ka du yɛrɛ ma quoi a kuma tɛ diɲɛ ma donc fɛn min sigilen de don o kan i bɛn'a ye k'a fɔ o ka dɔgɔ kojugu donc ala yɛrɛ de ka dɔgɔ o ma kuma a ka masaya kan yan o o m'a ka masaya kuma fɔ dɛ o ko ala yɛrɛ de ka bon han ko ala ka bon ɛ n'a ka bon ale yɛrɛ sigilen de don sɛsi kan an tɛna olu ɲininka kuwa yala ale yɛrɛ de don wa walima a ka masaya de don kuwa n'i y'a sama dɔrɔn i bɛ n'a ye dɔrɔn o b'a ye de k'a fɔ ko dirɛti la aa nin ye mɔgɔ ninnu ka ala min de don ala nin ka dɔgɔ ko ko ɲininkali filɛ jaabi kelen cɛ min sara a y'a wolofa to ka woloba to denkɛ cɛ naani denmuso naani a ma foyi to a ka so fo waa kɛmɛ foyi ko haya in b'o ka wari in tila cogo min na ko karamɔgɔ bɛ deba fasafasi kɛ yan silamɛ karamɔgɔ min bɛ se ka bɔ k'i jɔ a tigiya kɔrɔ wa ne mago b'i la n'i k'i bɛ se k'i jɔ a tigiya kɔrɔ an bɛ baro k'a kan kɛnɛ kan sisan sisan sisan a bɛ kɛ karamɔgɔ o tuma karamɔgɔ bakari jate eh, ni n sera yan n bɛ n jɔ k'a fɔ yan man dɔgɔ wa kuma yɛrɛ man ɲi da kelen na o tuma k'an bɛna ɲɔngiri karamɔgɔw ka bulonda la ka lamini kɛ anw ye gɛlɛ ka jigin dɔw ye bulonda la maakɔrɔw bɛ yen bulon kɔnɔ maakɔrɔw bɛ yen soɲa kɔnɔ kɔnɔ maakɔrɔw yɛrɛ bɛ yen koyi wa yebali ninnu bɛɛ b'an cɛra yan siga kana k'u la o tuma a ta ka jan ka se d'an ma ni min ye bamanankɛ ko ko yili an ka jɛ ko o de ɲini ne karamɔgɔ ko ten balan ko fɔni jɛra ko bi k'a sɔrɔ a ye n bala kɔsago a ko ko an ka bolo de ka se ɲinifɛn ɲumanw ma k'an bali jugumanw na awɔ ka sa se yɔrɔ la k'a k'an ka ciw seba ye ka kɔsigi kɛ wolofinden ma yili ye an k'a sɔrɔ a sɔrɔli tɛ dɛ ko an ka labaara